akuluakulu kumalawi kuno takhala ndi attorney general more than 15 onse amapangidwa blame ndi anthu kalekeni kaphale was waste according to hrdc chikosa silungwe anali useless kwa chakwera bakili muluzi pa zaka 10 ma attorney general 5 koma anagulisa makampani aboma 50 plus so should we blame attorney kapena president posachedwa kunali thabo nyirenda 50 billion inasowa ku green belt 600 billion nocma ku salima sugar pasipoti macra mera mra tollgate mabiliyoni ndi mathiliyoni zinasowa 2021 analanda makontrakt a sattar patsogolo anapereka mabiliyoni kwa sattar yemweyo mavuto onsewa ndikupanga blame chakwera malamulo amatiuza kuti mphamvu yogula kampani hotelo kapena masheya ili m'manja mwa kabineti ppda komanso privatization commission attorney general amangothandizira mgwirizano wa contract koma mphamvu zolowa contract zimakhala ndi executive ppda director of public procurement 1984 kamuzu banda anagulitsa kampani ya mabasi united transport malawi ku stagecoach kunabwera ma double decker ambiri ankayesa kuti mabasiwa anali aboma koma zoona zake anali atsamunda ku scotland september 1997 bakili muluzi anagula stagecoach yoduka kwa atsamunda tinaona malosi beyond repair kodi blame yogula stagecoach inapita kwa attorney general kapena president posachedwa kunagulidwa fetereza ku butchery amalawi anamuchosa chakwera pa 16 september and not thabo nyirenda ndiye lero tikudabwa every blame ikupita kwa mbeta a lawyer without professional censure malawi law society sinampeze milandu that is a formal stamp of professional integrity pa facebook akunena kuti frank mbeta akukhuzidwa ndi katangale pa chingerezi alleged chichewa tikhoza kunena kuti zopanda umboni 2019 kunali mlandu wa chisankho zipani 9 komanso hrdc amalimbana ndi profesa frank mbeta amatsogola timu ya maloya a dpp poteteza apm 2020 atachoka mboma mcp ndi ma plan yofuna kumaliza akuti 2015 anapereka ziphuphu ku mra ndiyebe pozindikira kunena kuti that was politically motivated frank mbeta anapita ku court kukatenga injunction ineyo taonani munthu amene amauza boma kuti mbeta amachita corruption anali membala wa mcp wilson baxter upindi chakwera wakhala akumugwiritsa ntchito zaka 5 pozunza akuluakulu a dpp poyamba anali mboni ya boma pa nkhani ya namalomba from there peter mukhito roza mbilizi anabadwira ku yudeya mu nthawi yakuti boma la dziko limenelo linali boma loyipa la katangale
mwachitsanzo cement gate wilson baxter upindi anali mboni yaikulu by march 2025 he was still looking for evidence khoti inampasa mwayi apereke umboni analephera for 5 years and this is the same guy akuchita claim kumanena kuti frank mbeta was corrupt ndiye timanena kuti alleged is not an evidence frank mbeta si attorney general woyamba kupakidwa matope kumayiko akuluakulu boma silingagule banki chifukwa cha mbeta if there is a problem tipange blame the whole system posachedwa president anapanga cancel 5 billion contract ku mra palibe ananena kuti frank mbeta wachita zinthu zabwino everybody was praising the president ndiye lero tikudabwa kukufuna kugulidwa banki and some people are blaming single person decisions are made by many ppda privatization commission and even executive ndiye ndikulakwa munthu kumanena kuti ayi frank mbeta afuna kugula banki akuluakulu malamulo a dziko lino amanena kuti chilichonse chokhuza misonkho chimadzera ku ppda afuna kugula katundu wa boma kudzera ku misonkho ppda must be there akufuna kugula kampani hotelo masheya ppda privatization commission nduna ya boma executive director of public procurement onsewa amakhala mmenemo kodi frank mbeta akupangidwa blame chifukwa chani munthu ameneyu anafera malawi 2019 tikumbukire zimenezi amateteza apm victory nthawi imeneyo ataluza 2020 kubwera chakwera mcp yakhala kumulondalonda the alleged corruption imene kunenedwa inatuka 2021 inali njira imodzi yofuna kumaliza ndetu kudabwa anthu akubwera kumene akuti iwe franklin mbeta akuti unakhuzidwa ndi katangale ubwere poyera uyankhulepo alankhule chani osauza apolisi kapena acb ammange you can tell them ngati kuli mlandu that alleged corruption mwauza acb ammange frank mbeta osati muzimuchitira force munthu osalakwa aa frank mbeta tabwerani muyankhulepo nkhani mwaiyambisa nokha auzeni acb amange frank mbeta is simple as abcd wina sangangodzuka lero ndikumanena kuti akulu inu mumadya matewera nde mubwere munene poyera iye ndi amene akudziwa kuti timadya matewera so he has to prove akuti ayi takuonani mukudya nyama ya galu mubwere poyera mufotokoze iweyo ndi amene waona give a proof
anthu aku nocma omwe apanga zinthu zosokoneza mafutawa niwadziwa ndipo akudziwa kale kuti potha zisankho sabata la mawali ntchito zawo zikhala zitatha chifukwa chomwe apangachi mchipongwe paliponse pamene pali sentence ndipo palembedwa kuti alleged ndiye kuti munthuyo akungoganiziridwa there is no proof palibe umboni chofunika kwambiri mubwerese umboni frank mbeta anachita corruption bring an evidence 2021 up to 2025 malawi congress party yamanga akuluakulu ochuluka kwambiri a dpp without evidence lero anthu akulimbana ndi frank mbeta nkhani yake ndi attorney general akufuna president akuti amuchose pampando akuluakulu history is the best teacher